ndị be anyị ekenee m ụnụ nke onye chiri ya zere ekpere m bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị na mma anyị ga na-eje eje na-abata abata ngwa anyị ji eko agaghị akọ anyị ụzọ anyị ga-abụ ụzọ mmiri ọ gaghị abụ ụzọ nkụ ụmụnne m anyị ga-adịkwanụ ka echi maka na echi anaghị agwụ agwụ aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ Igbo biko ọ bụrụ na ị naghị esonyere m gbanịa na-esonyere m ọ bụkwanụ mmadụ ka e ji aka anyị ka nọkwa na nyocha akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Chike na-agbanị ịdị na-achọta ihe ya na ụmụ ya ga-eri ụwa a nọ ugbu a n'ime akwụkwọ a bụ ụwa nwaanyị na-achị Ugbu a, ụfọdụ ụmụ nwanyị na-egosi di ha na ha hụrụ ha n'anya na-enweghị mkpesa ọ bụla mgbe ha na-agba mbọ ịkpata ihe ha na-eri. Maka na oge ahụ bụ naanị ụmụ nwanyị na-azụ ahịa. Naanị ụmụ nwanyị na-aga akwọ garị buru gaa n'ahịa. A hụ nwoke ọbụla na-asụghị uwe soja nwoke ahụ na ọ dị ka ahịa iwu a na-achụba ya jide ya ọ bụrụ na ya achụkwute ya jide ya a na-achịnye ya kakị o yiri soro ibe ya gaa kwaba mgbọ n'ihu ọgụ oge ọbụla chike gara ịchọta ihe ya na ụmụ ya na-eri oge ụfọdụ a na-achụrụ ya ọsọ o were ọsọ gbakpute n'ụlọ ya otu a ka ụbọsị si wee debe ihu n'akụkụ nke ada ada echetazikwaghị na ya nwere di na ụmụaka ebe ada nọ ego na-ezo ka mmiri maka na ahịa nnu ọ na-azụ na-agara ya nke na o nwere ndị ọrụ ha bụ ịzụtara ya azụta nwee ndị ọrụ ha bụ ibufetara ya ahịa nwee ndị ọrụ ha bụ ilele ya ahịa mgbe ọbụla ha lesịrị ha buru ego bunye ada ada ji nnukwu ego ego ndị enyi ya nwoke na-enyekwa ya buru ibu maka na o ji ahụ ya achụ ego mana Ada chezọrọ na ihe ụwa anaghị adịtọrọ na mma na ọ na-eme oge ụfọdụ ihe ụwa dịkatara mmadụ mma ọ dịkwara ya njọ ọ dịkatara mmadụ njọ ọ dịkwara ya mma ihe a na-akpọ ada n'ogbe ahụ bụ ọnụ na-eri akụ maka n'ezie ọ bụrụ na i lee ya anya ị ga-ama na ada na-eri sọsọ akpụkpọ ahụ ya na ihe ọ na-eyi na ihe ọ na-ete n'ahụ ezuolala gị ịmata na ọ na-eri akụ n'ezie. Dị ka m kwuru na ọ na-eme ihe ụwa dịkatara mmadụ na mma ọ dịrị ya njọ, ọ dịkatakwara mmadụ njọ ọ dịrị ya mma. Otu a ka ọ dịịrị Ada otu ụbọchị. Ndị o dupụrụ ahịa anataghị. e wee na-akọ akụkọ na ndị amị jidere ha kpụrụ ha gaba n'ihu ọgụ ụfọdụ asị na ndị amị jidere ha gbuo ha egbuo ụfọdụ asị na a kpụrụ ha kpochie na a ga-ekpe ha ikpe wee tụọ ha nga n'ihi na ha dara iwu obodo ada wee baa n'ime ụlọ ka ada chekatara ha ada wee baa na ime ụlọ wee ga saa ahụ jikechaa yiri akwa ya kwado nke ọma na ya ga-ahụlarị isi ya oge ọ kwadochara techaa ihe niile ma ọtanjene ma uri ọnụ ọ na-ete ọ nachigha azụ gaa nene onwe ya na enyo iji mata ma ya dịkwa mma ịpụ ilo ka o nenechara onwe ya na enyo o kpebie na ya bụ agụ abaana n'akpụkpọ eghu. Ndị be anyị, aga m akwụsị ya ebe a. Ka ya bụ ọhịa dị ka ọ bụ na enwe amaghị ya, ụbọchị nta ka anyị chụọ na owere nchi. Ndewonu, ka o mesịa.